Maith go leor. Maidin mhaith daoibh, a chairde Gaeil. Thosaigh mé ag dul fríd na nótaí ar théama an dáin nua inné. So bhí mé cineál leath bealaigh fríd na téamaí agus príomhsmaointe an dáin agus stop mé díreach anseo. So seo an áit a raibh muid. Bhí muid ag caint faoi faoin dúlra, we were talking about nature. agus bhí muid ag ráit gur sna sean-amhráin ghrá in the old love stories and love poems there used to be like perfection in the person that was loved an leannán, leannan an fhile so yeah i gcomparáid leis an dúlra in comparison to nature everything was perfect about this person just like in nature but a mhalairt de fada atá anseo sa dán seo but we have the total opposite in this poem because she recognises that he's not perfect but is cuma léi mar níl sé sin tábhachtach. So leanfaidh mé ar aghaidh leis na nótaí ar príomhsmaointe an dáin seo. So rianaíonn an file seo íomhánna áille, pictiúir deasa ón nádúr, ón dúlra, an airne ina measc, amongst them she mentions an airne, which is the blossom of the blackthorn bush, ach in ionad a leannán a chur ar chomhchéim le bláthanna an airne nó nóiníní but instead of making her leannán, her lover, her sweetheart, compared to flowers or nóiníní, daisies, deir sí nach bhfuil aon chosúlacht eatarthu, she said there's no similarity between them nach bhfuil sé cosúil le bláthanna, sé sin le rá nach bhfuil sé dathúil. Níl a grá geal dathúil. Is dóiche go bhfuil Nuala Ní Dhomhnaill ag déanamh ceap magaidh de na hamhráin grá so it seems like she's ag déanamh mac magaidh de is mocking kind of the amhráin grá the old love poems old love songs agus de choincheap an ghrá i gcoitinne sa saol seo and that she's actually taking the mickey out of the concept of love i gcoitinne in general

um tábhacht charachtar an duine, the importance of the character of a person, agus cé chomh tábhacht agus atá sé sin. Is aoir éadrom é an dán seo, it's a light kind of a satire, an dán seo. Tá sí ag aoradh nósanna coinbhinsiúnach an ghrá, because she's satirizing the conventional notions of what love is and what's important in love.

but níl sé foirfe, he's not perfect tá lochtanna air, he does have faults sin na lúibíní so it's love but with a caveat. Feictear i dtosach iad sa teideal, we see this in the title, agus tuigimid uathu anseo, and we understand that, cé go bhfuil an file i ngrá lena grá geal, even though she's in love with her grá geal a leannán a fear céile, tá an fhéidireacht ann nach bhfuil sí ach ag iarraidh cur leis an dúghreann sa dán.

agus taispeánann sí leo nach bhfuil aon rud ná duine ar an saol gan locht, she says there's nobody, there's nobody in this world gan locht, free from fault or, um, flaw. Ní haon glaise ceolmhar iad a shúile, táid ró-chóngarach dá chéile ar an gcéad dul síos, so his eyes aren't glistening and musical, they're too close together to begin with ar an gcéad dul síos, so níl súile deasa aige But níl súile foirfe ag duine ar bith ar domhan, nobody in the world has perfect eyes. But níl sé sin tábhachtach don fhile. I véarsa a ceathair, tá tagairt do dhán cáiliúil Shakespeare, there's a reference to Shakespeare's black-haired woman, it's Sonnet one thirty, darbh ainm My mistress's eyes are nothing like the sun, ina ndéanann sé cur síos magúil ar a ghrá geal, in which. Shakespeare describes in a mocking way his sweetheart, a ghrá geal, a bhean dhubh, a bhean le gruaig dhubh, a thug inspioráid dó ina chuid filíochta, she inspired him in his poetry even though she wasn't perfect, ach a raibh black wires ag fás ar a cionn, so bhí gruaig na mná sin The hair on that woman was like black wires as well. So tá macalla le feiceáil idir an dán sin agus an dán seo. Macalla, there's a parallel. Sa véarsa deireanach, tá teachtaireacht an dáin le feiceáil arís idir na lúibíní. So tá teachtaireacht, tá message le feiceáil idir na lúibíní between the brackets. Sna línte rompu seo, in these lines,

em, torthaí, fruit available to her, sé sin riachtanais na beatha and that's the necessities of life, na rudaí atá de dhíth ort sa tsaol seo. Uaireanta freisin but sometimes as well, bronnann sé or tugann sé, bronnann sé, tugann sé caora finiúna uirthi he gives her caora finiúna, grapes. sé sin sóanna an tsaoil, and that's the luxuries of life. So tugann sé aire mhaith dá bhean chéile, sin an file, Nuala Ní Dhomhnaill, agus tá sí buíoch de sin, and she appreciates that. So níl gruaig a fir céile deas, níl súile deasa aige, em níl sé iontach dathúil eh níl sé cosúil le bláthanna but is cuma leis an fhile faoi sin mar tuigeann sí na rudaí atá tábhachtach sa phósadh she understands what's important in marriage agus ní bhaineann sé sin le cuma fhisiceach an duine that em isn't the physical appearance of a person it's more an dóigh an character atá ann the you know the personality pearsantacht s'aige agus an aire a thugann sé di and the care that he takes of her so nuair a tá muid ag caint faoi thorthaí úlla caora finiúna seasann sé sin do riachtanais na beatha that stands for the necessities of life agus sóanna an tsaoil and the luxuries of life so cé nach bhfuil an fear céile foirfe tá an file go hiomlán i ngrá léi agus is léir go bhfuil caidreamh speisialta idir an bheirt is léir feiceann muid